ọjị bụ mkpụrụ osisi na-amịta n'osisi ọjị ndị Igbo ji anabata ọbịa hmm? ọ na-egosi ezi nnabata n'ebe onye ọbịa nọ ọjị bụ ndụ na nkwenye ndị Igbo ya mere na ndị Igbo na-asị na onye wetara ọjị wetara ndụ onye tara ọjị gbara ndụ ndị Yoruba na- ndị ndị Yoruba na-akọ ọjị ebe ọ dị ukwuu ndị Hausa na-ata ọjị ka nri ebe ndị Igbo ji ọjị eme mmemme mana mana akwa- akwa- akwa- akwanyere ya ugwu e nwere ọjị Igbo na ọjị Hausa Hausa. ọjị Hausa na-agba naanị ibe abụọ ọ na-acha edo edo yellow. ya ka a na- ya ka a na-akpọ gwolu ọjị gwolu ọjị Igbo na-agba ọtụtụ ibe site n'otu ruo na asaa na ndụ ndị Igbo ọjị bụ nnukwu ihe ọ na-egosi ezi nnabata nye onye ọbịa mana ọtụtụ mgbe mkpụrụ osisi ọjị anaghị adị n'ụlọ ọ bụrụ na ọ dịghị i wee nwee ọbịa o nwere ihe eji akwụ ụgwọ ọjị mgbe ọjị na-adịghị ihe ndị ahụ bụ nke mbụ bụ aṅara garden egg ya bụ nke mbụ nke abụọ bụ achịcha bekee biskit nke atọ bụ nke atọ bụ akị bekee nke anọ bụ mmịmị nke ise bụ abacha agwọrọ agwọ nke isii bụ ose anya nke asaa bụ mmanya nkwụ maọbụ mmanya ngwọ nke asatọ bụ nzu nke itoolu bụ ụtaba nke iri bụ mmanya ọkụ nke iri na otu bụ azụ ọkpọọ nke iri na abụọ bụ anụ ọkpọọ nke iri na atọ bụ ụgba agwọrọ agwọ nke iri na anọ bụ okpekele na ulele nke iri na ise bụ mmanya ọtọ bịrịbịrị nke iri na isii bụ ose ọjị uru ọjị bara na ndụ na nkwenye ndị Igbo ọjị bara nnukwu uru maka ndị Igbo ji ọjị eme mmemme dị iche iche ndị Igbo na-akwanyere ọjị ugwu hmm? o nwere ọtụtụ uru ọjị bara ndị Igbo na ndụ ndị Igbo ha bụ nke mbụ sị na eji ọjị anabata ọbịa eji ọjị edozi esemokwu dị n'etiti mmadụ na ibe ya eji ọjị agba ndụ eji ọjị achụ àjà eji ọjị arịọ arịrịọ eji ọjị alụ nwanyị nke asaa eji ọjị agọ ọfọ ndụ nke asatọ eji ọjị agba azụ nke itoolu eji ọjị aṅụ iyi nke iri eji ọjị agba afa nke iri na otu eji ọjị agba agụ nke iri na abụọ eji ọjị agba orikọ nke iri na atọ eji ọjị echi echichi dị iche iche nke iri na anọ ụfọdụ ji ile ọjị mere aka ọrụ nke iri na ise ọjị na-enye ndị na-ele ya ego nke iri na isii eji ọjị eme mmemme dị iche iche n'ala Igbo nke iri na asaa eji ọjị achụ ụra nsọ ndị Igbo na-asọrọ ọjị ọ sị iji gosi na ọjị bara nnukwu na n'Igbo anyị enwere nsọ ndị Igbo na-asọrọ ọjị nke mbụ sị na nwanyị anaghị arị elu ọjị nke abụọ wee sị na nwaanyị anaghị agọ ọjị okay nwaanyị anaghị agọ maọbụ awa ọjị n'ala Igbo nke atọ nwaanyị anaghị echere ọbịa ọjị n'ihu di ya nke anọ sịrị anaghị agọ ọjị ebe mmadụ nwụrụ nke ise anaghị eji aka ekpe ahara ọjị n'ọha nke isii anaghị ezi osu ma ọ bụ ohu ọjị n'ala Igbo eh, asaa anaghị awacha ọjị n'ime ụlọ bupụtara ọbịa n'ezi nke asatọ nwata anaghị awa ọjị n'ikwu nne ya nke itoolu nwoke anaghị awa ọjị be ndị ọgọ ya nke iri anaghị eme mkpọtụ ebe maọbụ mgbe a na-awa ọjị nke iri na otu ejighị asụsụ bekee awa ọjị n'ala Igbo